orejinjin odogwu na agụrụzi igbo eze mbem i jezikwara ọnịcha ọ bụ n'ụbọchị nke taa ezigbo iwe na-ewe m n'eziokwu eziokwu ezigbo iwe na-ewe m onye eze jizọs kwuru na ya ya-akpọlite onye nwụrụ anwụ na tata bụ 28 ka ọ ya-eji mee ọ ihe o kwuru ọkwa ihe ọ gwara anyị ọ ihe o kwuru onye amụma na-asụ ụchụ kwuru na ọ ya-akpọlite onye nwụrụ anwụ ọ pụtarụ kwue ya gbowam o zoghị ezo weru kwue ya o rue n'abalị ụnyaa ọ na-agba na midia niile ebe anyị bụrụ akwụkwọ e dere ede o ebe anyị bụrụ akwụkwọ e dere ede a sị na gọọmenti wụ ndị dere ya m welu jụwa gọọmenti ajụjụ nya ka o ruelu tata nsị na m ekweghị ka njebe ọnịcha na onye eze jizọs kwuru na o ji akpọlite onye nwụrụ anwụ ezigbo iwe na-ewe m tata ka o kwuru ya ezigbo iwe na-ewe m taa ka ọsọ ya ịma kpọrọ nya ka mụ nọ n'ugwuagba obosi o Chai. egbere m egwa m o na ndị polisi akpụrụna onye eze jizọs jewarụ mana a ma na ọ bụ rumo ọ planụ fa a ma na ọ bụ rumo ọ planụ fa ị ma ibe njiri kwuo na ọ bụ rumo kedu ka mmadụ dị ndụ si wee necha anya ma aba chukwu kere anyị aka o wee pụtarue na ọ ya-akpọlite onye nwụrụ anwụ uge n'ọma na anachi na ya ọ gwara ya na ọ bụrụ na o menwuo ya o na ya ji enye ya wan bilion naira na o menwuo ya ya bịa ka ọ kpọlitere ya nne ya nwụrụ anwụ m were sị na eje m eje ka nje nene ebe mmadụ ji akpọlite onye nwụrụ anwụ ha na-akparị chukwu kere anyị nya ka a na-ekwu rumo bido kpagharịba na akpụrụna onye eze jizọs je kpọchie ọkwa planụ na ọ rụ na o mere eziokwu ọkwa planụ ha na ndị ekeho ya bụ onye ga-emezi o jiri aba chineke gwuru ibe egwu kedu ibe merụnụ ndị gọọmenti ndị anambra a ka echelụ ọ rụzie na ọ kpọlite onye nwụrụ anwụ anyị enwena onye je na-akpọlitere anyị mmadụ na mmadụ nwa mana eziokwu o ji abụ aja alụ ebe ekwenụ ọ rụzie na o menwuzighị ihe ọ rụzie na ba sị na eji eje kpụrụ ya fa wee je kpụrụ ya ụnụ ahụna na arụ ka anaba eme anyị ụnụ abụrụ ncha ka anaba eme anyị onye bilite o welu jizọs gwuru egwu onye bilite o welu chineke gwuru egwu fa ji chineke egwu egwu onye ji chineke egwu egwu kpachara anya ya onye ji chineke agba bọọlụ kpachara anya ya maka ụbọchị o ji elejiri ụbọchị o elejiri hapụkene m aka ndị nwa na-emekwa na aja alụ mana ị ma ibe n na-agwa onye amụma na-asụ ụchụ o bibekweghị o bibekweghị ma ncha ncha ọ bụrụ na a kpụrụ ya eziokwu na adị ọkwa ncheghọ na ọ bụ eziokwu mana ọ bụrụ na a kpụrụghị ya o mechaa eji eje gwuo ini onye nwụrụ anwụ ebe ọ wụ na ndị gọọmenti kwuru ya onye ekwekwana ka e mepee mọchụarị na eziokwu kedụkwa ibe gbasarụ ba kedu ibe gbasarụ ba ọ bụrụ na ọ wụhụ plan kedu ibe gbasarụ ba fa aka echelụ ka o je kpọlite onye nwụrụ anwụ ka ụwa bụ ọhịa ike ka ba bụ n'anya ka ụwa mụa ba amụ ka ụwa mụa ba amụ na ọ bụ aba chukwu ka ba ji egwu egwu ndị gọọmenti dachie mana ị ma ibe na-ewe m iwe ime ibe wee iwe m ọ bụrụ na o mekọrịcha onye amụma na-asụ ụtụ mechaa anyị ji akagharịkwu ya o ji abịa anyị abọnite nnukwu nna m nwụrụ anwụ ka ọ kpọtere nye n'ọnwụ ọ ya emeriri ya ma o mekweghị ya ma o mekweghị ya ya na chineke ji agbara ezigbo iwe